moni ndine Jackie ndifuna ndiyesere kuyankhula changu changu ngati zingatheke eti tsono nkhani iyi anandiikira ndi Uncle Dana mr broken english right sindinkayidziwa ananditsina khutu ndiye mmene ndayimvera so far iyi ndi nkhani yoti inachitika ku usa ndiye mwamwambo wathu inu tagwirani chakumwa ngati tiyi alipo poti mukudandaula kuzizira

Pa 11 July, Todd anali ali ku ngati saloon, barber shop, amakametetsa tsitsi. Ali kumeneko akumetetsa tsitsi, kunangotulukira mzimayi wina, analowa mu barber shop momwemo, anatulutsa mfuti ndikuyamba kumuwombera. Anamuwombera ndithu kangapo nkupanganso reload mfuti ija ndikutaninso, ndikumuwomberanso mpakana kumupha. Anthu ena anayimba foni ku polisi, apolisi mene amatulukira Mzimayi uja amafuna kuti anthawe koma apolisi anali atadzadza kale pakhomo atanyamula nawonso mifuti yawo nde instead anangodziombera yekha. Mmene amathamanga naye ku chipatala anapezeka kuti mzimayi uja anakamwalira. Yes anamupha munthuyu nkudzipha yekha mpameneno ayamba kafukufuku kuti chikuchitika ndi chani nde nkhaniyi chifukwa chonena kuti anthu onsewa awiri amwalira pali ma version awiri osiyana eti pali version ya mzimayiyu anthu odziwa mzimayiyu nde pali version ya anthu amene akumudziwa Todd eti nde nkhani yake njotere mayi amene analowa mu shop kukamuombera Todd dzina lake ndi Michelle Michelle anali veteran olo ndinene kuti anali mayi oti anali mu army anapanga serve mu army mu usa army anapanga retire nde analandira pension yabwino anali single mother eti and anthuwa anali onena kuti anali pa chibwenzi nthawi ina yake ndi Toddiyo. Michelle anali ndi zaka 37. Todd. anali azibambo onena kuti amatchuka kwambiri kuti munthu wa business, entrepreneur, pa social media pake, magalimoto amene amayendera, zapamwamba zokhazokha, ati amathandiza anthu kukonza credit yawo. Kaya muli ndi ngongole, basi munchita contact Todd, awona kuti azilinganiza bwanji, akonza bwanji kuti ngongole zija zichoke. Eh, kunjako kumakhala ma credit report amene amapanga determine kunena kuti ma finances anu aziyenda bwanji, kuti usanatenge ngongole amayang'ana kaye credit report yako, zinthu zambiri kuti zitheke amayang'ana kaye credit report yako imayenera kukhala yabwino, ikakhala yoyipa olo ngongole bank singakupatse, olo galimoto ya pa ngongole sungakatenge, zinthu zoterozo, nde anthu ambiri amafuna kuti credit yawo ikhale yabwino, olo nyumba mortgage sungatani, sungatenge, nde. Expertise ya Todd inali yokonza zinthuzo zimenezo anali ndi kampani yake mpakana anatsegula makampani ena anali makampani atatu nde amatchuka kuti anali entrepreneur mnyamata oti ii zimatani zimayenda and amasintha magalimoto apa aya umupeza ali pa Lamborghini amachita kusonyeza amapanga ma advert ake kunena kuti musamakhale ovutika iyayi kumalimbikira konzani credit mudzikhala moyo wapamwamba eti anthudi nkumamusilira ndipo anthu akachita seek ma services ake amalandira amalipira ndalama zambiri amamulipira ndithu for that nde he was doing well he was doing alright eti mpameneno anthu mbali ino ya amene amamudziwa Toddyo amanena kuti Todd anayamba chibwezi ndi Michelle anayamba chibwezi kenako anapatsana mimba amakhala kunyumba kwa Michelle uyu chifukwa Michelle analinso ndinene kuti anali ndi nyumba yake ndi Todd anasamukira nyumba mwa Michelle nthawi yomwe Todd amasamukira mnyumba ya Michelle analibe ma business onsewo anali ndi business yogulisa mawivi chani za azimayo nde anasamukira nyumba muja kumakhala mpameneno zinthu zinakhala ngati zatukuka kwambiri za ndani za Todd uja koma atapezeka kuti mwana anabereka mwana bwinobwino koma zikusonyeza kuti ubwezi wawo sunayende kenako akuti Todd anachoka anthu anakhala ngati asiyana anachoka nthawi yomweyo kukapeza mkazi wina nkuyamba kumamuposita pa social media amuposita pa social media sipanatenge nthawi akutinso business yake inayenda bwino kwambiri kuti anali ndi ndalama kenako anagula chi cyber truck zabwinobwino nkumazichita post zonsezo pachani pa social media Nde mpameneno ena akunena kuti Michelle ataona kuti munthu uja wamusiya, wamupatsa mwana kumusiya ndikupita kumakapanga zina, kupeza mkazi wina, mpamene anapsa mtima kukamuombera. Eti? Mbali ya a Todd imeneyo. Pamene mbali ya anthu a Michelle, nanga si anthu onsewa kulibe sangathe kudzikambira okha nkhani yawo. Mbali ya anthu a Michelle akunena kuti nkhani sinayende choncho, nkhani ndiyosiyaniranatu. Akuti. Todd mmene amakumana ndi Michelle analibe china chilichonse. Michelle anali single mom, anali ndi nyumba yake, anali ndi ndalama zake, zina ndalama za pension, anali akuyamba kumene business yophunzitsa anthu kukonza credit yawo. Imeneyoyo inali business ya Michelle. Ndi pamene amakumana ndi Todd. Nthawi imeneyo Michelle anali ndi mwana mmodzi. Tod uja atangofikira kumuonesa chikondi kwambiri nthawi yomweyo iyayi tiyambe kukhala limodzi ndikusamuka kumakakhala m'nyumba mwandani mwa Michelle i Michelle i anthu andikonda kumakhala naye eti kenako i mimba amaposita ndithu ma baby shower chani zabwino zabwino zizomaposita mi- moyo o- o- ong'wanima onyezimira paliponse eti pa facebook anthu nkumati a anthu azikutani zikuyenda tsono akuti Michelle anamuphunzitsa Todd china chilichonse. Bizinesiyi imayenda chonchi, timatere, timatani, eti mpakana anatsegula joint account. Michelle nkutenga chani, ndalama zake zija ndikuziika mmenemo kuti tiyeni titani, titukukire limodzi, tipangire zinthu limodzi. Atayika ndalama mmenemo, a Todd aja di, hii! Todd adali odziwa kuyankhula, wachikoka kwabasi, odziwa kunenerera zinthu. Anthudi amabwera chifukwa choti iye amadziwa kunenerera zinthu koma investment ina iliyonse ndalama zonse zimachoka kwa Michelle amaika mu account muja mpakana hi mu account munafika mpakana 96000 dollars eti joint account chilichonse chikuyenda chani kenako a Todd aja akuti kutsegulaso business ina kenakoso inaso koma ndalama amapungula mundi mu mu account momwe muja kumapangira ma business ake ena eti koma akuti a Todd anali abambo ankhaza kwabasi eti ana anabadwa koma chifukwa cha mmene amampangira treat komanso unkhaza komanso akuti anayamba kumachita present ngati kuti mabizinesi onse ndi yake chilichonse ndi chake ngati kuti michelle uyu alibepo dipo lina lililonse michelle anayamba kuipidwa nazo nde anaona kuti ah munthu uyu kuli bwino ndisiyane naye Michelle uyu kuti mamunayo ali abusive emotionally, financially akukhala ngati akumulanda zinthu pang'ono pang'ono nde Michelle uja mpakana anachita decide kuti amusiye anaika CCTV camera kamera CCTV ishi anaika pachani pakhomo pa nyumba yake nyumba yake kuti ulowe anaika kodi nde anapeza kuti anayisintha kodi ija kunena kuti mamunayo asaloweso mnyumbamo ndiye mene pali vidiyotu eti kunena kuti anachita kuoneka kufuna kulowa aku- atamthamangisa kenako nkusi- anamusinthira kodi amakanika kulowa nkumamenya chiseko mwankhaza modabwisa kuti "Ah, abambowa bwanji koma ati kumuthamangisa kunali kutiko kumeneko

Mamunayo akuti the next thing anapanga ati anapeza kuti nanga si anali ndi joint account anakakolola ndalama zonse za Michelle ndikusintha business ija kumuchosapo zina la Michelle kuika lake lokha zisaoneke kuti ndalama zonse investment china chilichonse chinali cha iye cha cha Michelle eti nde anatenga chilichonse akuti anapanga chani kaya nyumba yake ya Michelle anali ndi access to ma email chani nyumba inayo yoti anali akulipira bwinobwino nkumusokonezera chilichonse nkupezeka kuti akufuna kulandidwa nyumba Michelleyo akuti kungompanga kuti chilichonse aluze nthawi imodzi kumuimbira foni kukana kupanga chilichonse kukana mwana sakunthandiza komanso akuti kunapezeka kuti kunali mabebe mama ena anayi munthu kumazatutumuka kuti aa ana anayi eti nde kunali poko poko poko michelle anayesera akuti ndiye amangomutukwana akama- akanchita contact chifukwa anali atamulanda china chilichonse akuti analibe china chilichonse anzake ena a michelle akuti todi atachoka chonchija michelle anazindikira kunena kuti ali ndi matenda akuti anampatsa hiv kuti wamulanda chilichonse wathawa akumupatsanso matenda kenako ndalama za michelle anakagulira chi cyber truck cha nyuwani nkumazungulira kumavuta nacho pa tawuni nde anangopsa mtima chifukwa choti amadziwa routine yake kuti ati amakonda kupita ku barber shop kumene koko mpamene anangomulondola kupita ku barber shopko nkukatani ndikukamuombera mmene amafuna kuthawa nayenso anatani anadziombera ataona kuti pali apolisi It's a shame kuti Michelle anapanga maganizo amenewo considering kunena kuti anasiya ana awiri wina wakhanda eti kunena kuti analolera kuti udani wake pa Todd uwononge chilichonse chifukwa chonena kuti ati anayesera kupita ku court kuti akachite akapulumuse business yake koma analuzaso khotiko ndiye wapezeka kuti wasiya ana opanda makolo chifukwa cha mkwiyo towards mamunayo komanso Todiyo ex girlfriend wake amene anabelekerana naye mwana nayenso wapeza kuti wayankhulapo akunenetsa kuti Todiyo ndi khalidwe lake nayenso anampanga zomwezo anapita kukhala ngati akumkonda kwambiri kuti afuna kukhazikika kuberekerana ana kumpasa mwana kenako anamubera chilichonse nkuthawa kukhala ngati kuti ndi- linali khalidwe nkhani yake ndi imeneyo zikomo kwambiri